mais ni wariko ye kanu dan i bɛ perdu bon o de bɛ caman na bi caman bɛ na politiki ko la ambition t'u la koyi u bɛ na wari ko nata de la n bɛ sɔn ka bolomafɛn sɔrɔ n bɛ sɔn ka warimugu sɔrɔ élection mana se n bɛ n ka so kɔrɔnin dilan bon donc tant que ambition jugu bɛ e la e tɛ se ka kɛ politikimɔgɔ jɔlen ye i ni mɔgɔ tɛ bɛn parce que e tɔgɔ bɛ da ko bɛɛ dun maa min b'a bɛɛ dun ni maa ta ɲɛ
Donc e hakilila a ka kan ka kɛ subvention in kan ka sigi u ma a bɛ ka taa taa sira min fɛ o fana ka ɲi wa e hakilila ye jumɛn ye bon a bɛ ka taa taa sira min kan bon o tɛ ne hakilila ye c'est pas que je suis un homme politique k'a fɔ n bɛ opposé o la non mais droit de don a votera de jamana de y'a voté kɔmi n'a fɔ a bɛ sariya jamana sariya sun de kɔnɔ k'a fɔ A ye nin subvention in ta ka parti politique dɛmɛ, ayi an kan tɛ o ma bilen, jamana ɲɛmɔgɔ k'a dili an kan tɛ o ma bilen mais n'a nana parti politique yɛrɛ kɔnɔ u b'a sarada cogo min na o de ko don, a sarada cogo ka ɲi aw yɛrɛ fan fɛ, bon n'i ye jateminɛ kɛ tɔn caman kɔnɔ bi o de gɛlɛya bɛ tɔn caman kɔnɔ ɛɛ partis politiques bɛ ko in kɛ cogo min a bɛ laɲini bɛ kɛ cogo min a bɛ di ni hakilila min ye baara in tɛ kɛ o kɛ cogo la o. A tɛ kɛ o kɛ cogo la. Parce que n'i y'i sigi k'a jateminɛ bi n'a nana baron minnu bɛ yen nɔ bureau national la o de kama n'a fɔra ko parti créera dɔrɔn bɛɛ bɛ kule non n bɛ don bureau national la n bɛ don bureau national ni n ma bureau national sɔrɔ n t'a la walima ni n ma bureau national n bɛ kɛ nin ye nin yɔrɔ in na n'i y'a ye i b'i i cɛsiri i k'o yɔrɔ sɔrɔ i b'a ɲini kun dɔ de la o. hali bi n'i ye jateminɛ kɛ minisiri minnu filɛ bi politikimɔgɔw bolo n'u nana ka kɛ président ye u b'u ka minisiri bɛɛ lajɛlen ma bureau national de kɔnɔ chargé de mission han directeur directeur régionaux u b'a bɛɛ lajɛlen de bɔ bureau national kɔnɔ ni bureau national mɔgɔw ma ban se tɛ kɛ régionalw ma yɔrɔ communalw kɔni tɛ olu yɛrɛ u ka jate yɛrɛ tɛ olu kan u t'a jate k'a fɔ olu yɛrɛ yɛrɛ bɛ da la or n'i y'a jate minɛ tu dois commencer d'abord à la base qui est la communale i b'a daminɛ commune de la à partir de la commune maintenant i bɛ na cercle la i bɛ sɔrɔ ka na au moins région na ka bɔ région na ka yɛlɛ ka taa mais mɔgɔ min ye base perdu ye est-ce que sanfɛla n ko duguba kɔnɔna ninnu anw bɛɛ filɛ segu min kɔnɔ yan je parle de segu même mais samasogo de ye yan ye bɛɛ b'i ka fɛɛrɛ de tigɛ n'i ka bɔta kɛra min ye i b'o jama hakɛ de sɔrɔ dɔ bɛ hakɛ dɔ fana b' o t'o jama sɔrɔ o bɛɛ de b'a la mais fɛn in bɛɛ ye kanu de ye ani tilennenya ni ɲɛmaa tilennen b'i bolo a ka ca la ala bolo hali n'a y'a sɔrɔ fonds ɲɛnama t'i la e bɛ se ka dɔw dan k'a sɔrɔ hali se b'u ye u ka fonds in bɛ tilan tilan cogo min na a man ɲi parce que fonds in nakun ye formation de kama ye ka tɔndenw former a bɛ di o de kama c'est une subvention o t'o kɛ o tɛ kɛ n'i y'a jateminɛ RPM ninnu bɛ miliyɔn kɛmɛ joli
n b'a fɔ miliyɔn parce que olu bɛ taa fo miliyɔn kɛmɛ kɔnɔntɔn ni kɔ bɛrɛ b'o jɛ miliyari la est-ce que laban tɛmɛnen na RPM ye min sɔrɔ est-ce que a tɛ miliyari kelen c'est ça bon URD ninnu b'o suivre bon n bɛ se k'a fɔ bon alihamdulilahi ne yɛrɛ tun bɛ PARENA mais an tun bɛ miliyɔn kɛmɛ saba ni dɔɔnin de sɔrɔ o miliyɔn kɛmɛ saba ni dɔɔnin n'i tun ye miliyɔn tan ni fila bila ka na an ka commune kɔnɔ walima an ka cercle la e ko a tun t'an jabajɛ wa

A ma deli ka na y'a sɔrɔ mais tɔn yɛrɛ t'a sɔrɔ wa tɔn parce que a n'an ko Segal ayi Segal o ye Segal bon n'an ko Segal sisan n'a bilara ka na tɔn tɔgɔ la a bɛ bila ka na tɔn de tɔgɔ la mais a ma deli ka na tɔn yɛrɛ tɔgɔ la fɔlɔ a dɔrɔmɛ 1 a ma deli ka na tɔn tɔgɔ la k'a fɔ ko a ye nin kɛ ka agent former mais il y a des partis politiques minnu bɛ yen nɔ u b'u ka subvention in bila ka na di u ka communes ɛɛ cercles la walima u ka ɛɛ ɛɛ régions na A y'aw ka don kalo sara n'o ye aw yɛrɛ jabala ye a ka sɛji i bɛ taaa sɔrɔ bidona dɔw jɔ mɛn' ka sɛjɛdon don i kana se ka selili sara sa i kana se kɔmiw sara mɛ o ma sɛcɔnna e ma ka yakɔmɛ de yɛrɛc yɛrɛcyɔn mali n'a ma kɛ sisan u taara n'a ye dusɛn fila sete wierec o wiereyɔn bɛ yen o ma se i ka den mi den mi ca bɛ ma nin' ko sa musa ye mais jɔn bɛ bolo i kana deux millions ci un million ci n'o ma sɔrɔ i bolo waa kɛmɛ ci i ka dɛmɛ kɛ n'a ye mais an yɛrɛ b'an tɛgɛ don an kunna k'a bɔ mais o ye mun ye o ye kanu de ye parce que an fana bɛ kɛ ka nin u bɛ fanga ɲini cogo min anw fana bɛ fanga ɲini olu bɛ fanga min ɲini anw ɲɛ t'o la anw fana b'an ta ɲini ala b'o nɔgɔya merci président a bɛ komi aide de parti politique a tigɛli a ɲɛna n'i ye ka kuma yɛrɛ jateminɛ a tigɛli a ɲɛna parce que d'abord fɛn bɛ di a ka kɛ min ye n'a tɛ t'o da fɛ a man kan a man kan ka di ka tiɲɛ donc peut-être a bɛ se ka fɔ a tigɛli ɲɛna a b'a fɔ k'a ɲɛna dɛ parce que a ye kuma fila de fɔ fɔlɔ a ko ko a ka kan ka kɛ ko droit don unhun filanan droit de don a ko ko an y'a ɲininka ko a kɛcogo est-ce que o ka ɲi a ko k'o man ɲi donc a bɛ ɲininka de a yɛrɛ fɛ a kan ka taa taabolo jumɛn fɛ a b'o de fɔ an ɲɛna ka sɔrɔ ka aide aux partis kuma ale datugu bien e yɛrɛ hakili la a kan ka taa taacogo jumɛn fɛ bon ne ka hakilila ne ka hakilila a ni tigɛli man kan o

ko e ka sera ka représenter ka commune na ka représenter ka conseil damadɔ sɔrɔ chaque conseiller est payé chaque député est payé ne député kelen ka mandat kɔnɔ a bɛ million hakɛ min don parti kunna n'o fɔra i tɛ da la député kelen bɛ million hakɛ min don a ka parti kunna ala de b'a dɔn quoi a ka mandat kɔnɔ cinq ans kɔnɔ a bɛ million hakɛ min don a kunna donc a ka to senna wa a kana to senna an ka bɔ parti politique kɔnɔ bon ni an bɛ yɔrɔ min na bon ne bolo a ka to sen na parce que an bɛ fɛ ka fɛn o fɛn bɛ yen tiɲɛni minnu tun bɛ yen k'a bɛɛ nettoyer don nataw la bon courage b'anw jeunes de la courage b'anw de la ka se ka na relève ta ka na relève ta ka cɛkɔrɔba ninnu dɛn kɛrɛfɛ olu minnu b'an bɛ dɛn kɛrɛfɛya ma n'u tɛ kɛ ko ɲumanya kɛ an bɛ olu de bila kɛrɛfɛ ka an wasa don an ka jamana ma jamana o jamana n'a jɔra ni n'a jeunesse jeunesse cayara jamana o jamana fonction kɔnɔ wala jamana tɛ to kɔfɛ hali n'i ye jamana kuntigi jeune ta i b'a ye ka jamana bɛ bɔ nɔgɔ la merci président
an tɛ na taa yɔrɔ jan bilen an bɛ transition de kɔnɔ an bɛ furancɛ fanga kɔnɔ e yɛrɛ bilama furancɛ fanga e ye taa sira jumɛn y'a la est-ce que a bɛ bolo min kan i sago don wa en tant qu'un homme politique. Bon, jamana bɛ bolo min kan bi ne sago tɛ. Jamana bɛ bolo min kan bi ne sago tɛ. Jamana ka di n ye. Minnu bɛ jamana fanga kunna bi u ka di n ye. Mais tagabolo bɛ cogo min ne sago t'o ye. Ne sago t'o ye mun na? N'i ye jateminɛ kɛ n'i y'an selen ye nin gɛlɛya ma gɛlɛya fɛn o fɛn bɛ yen ɲɔgɔn faamubaliya fɛn o fɛn bɛ yen mali in kɔnɔ k'a kɛ kɔmi n'a fɔ u tɛ jɔyɔrɔ la o tɛ u bɛ jɔyɔrɔ la i kan ka da gosi yɔrɔ min n'i y'o jɛ ka taa gosi i b'a jɛ de a tɛ kɔmi n'a fɔ i bɛ da min gosi k'o ye politikimɔgɔ ka da ye n m'o fɔ n tɛ n'o fana fɔ mɛ a tɛ kɔmi politikimɔgɔ ye mɔgɔ jugu de ye ko tɛ taa mɔgɔ minnu kɔ n'i pan o kun i bɛ panko fila kɛ bon mali gɛlɛya n'i y'a jateminɛ bi n bɛ se k'a sigi kulu saba ɲɔgɔn ye a kulu saba kɔnɔna la i bɛna a ye k'a fɔ politiki mɔgɔw o ni an ka transition mɔgɔw bɛ niveau min na bi kami coup d'état in kɛra ni transition nana ka na sigi coup de force ɔhɔ coup de ah ko k'a kɛ coup d'état bɔ a la ko coup de force ɔ ko redressement ko ah, terme fana fɔra a la o kɛlen u nana ka n'aw sigi n'aw nana ka n'aw sigi a ko ko ka mɔgɔw ka mɔgɔw di an ka au moins jama jɛlen de bɛ bi fɔ an k'a lajɛ ka gouvernement d'union dɔ sigi pour que transition in bɛ se k'a ka san hakɛ kɛ ka tɛmɛ an ka ɲɛmɔgɔw kumana o o de kama ko adamaden n'i bɛ kuma i miiri bɛ min bɔ i da sɔnni i ka kuma b'i dun sini a filɛ komi ne yɛrɛ filɛ ka min fɔ bi n filɛ ka min bɔ n da kɔnɔ bi sini a bɛ se ka segin tulo la l'écrit ne ment pas hein sini ka jan sisan sa a bɛ segin c'est ça kuma de bɛ se ka kuma de bɛ adamaden dun quoi c'est ça bon n'i y'o jateminɛ i bɛna ye ne ka hakilila tun ye mun ye bien vrai que politiki mɔgɔ dɔw tun bɛ yen olu diminen tun don société civile dɔw fana diminen don ɛɛ association dɔw diminen don u dimina mun na bɛɛ tɛ se ka don gouvernement la o mais bɛɛ kana se ka don o ka bɛn tiɲɛ ma mɔgɔ kilew ye minnu ye n'o ye mɔgɔ laadiriw ye n'a bɛ olu ta n'i ye tali yɛrɛ kɛ ka jateminɛ kɛ an ka gouvernement in kɔnɔna na ka na CNT kɔnɔna lajɛ mais kabako de don dɛ jaakusa gɛlɛya bɛ don baara kɔnɔna la minnu tun ye baara ko fɔlɔ daminɛ ko dɔn kɛra olu kɛrɛfɛ olu ta tun ye fɛn ko ye ou bien min don on ne sait jamais mais ne kɔni bɛ min dɔn politigimɔgɔw y'u ka woroli bila olu tun ka ka min kɛ u u m'o kɛ u ma jɔ u jɔyɔrɔ la sinon CEDEAO ni mali otoritew kɛlen ɲɔgɔn na politigimɔgɔw de tun kan ka kɛ médiateurs ye médiateurs fila tun man kan Jonathan bɛ na an fɛ yan mais a tun tɛ se ale ka na an ka politigimɔgɔw de tun bɛ wuli ka s'u ma aa komi ko in kɛra cogo min maliyɛn bɛɛ lajɛlen de tun jɛra ka yɛlɛma ɲini n'a ma ɲɛ o yɛlɛma kɛra ko yɛlɛma ka tila k'a a bisibasa ka se ka ko karaba k'a kɛ hmm. a ye temps dɔ d'u ma anw yɛrɛ bon transition ka mɛn yɛrɛ senna a man ɲi transition yɛrɛ ma transition d'une longue durée a man ɲi a man ɲi jamana ma a man ɲi transition yɛrɛ ma bon donc mun de bɛ se ka a éviter o la il faut que aw ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ye pour que ka se ka transition dɛmɛ ni politigimɔgɔ tun sɔnna bi transition bɛ gɛlɛya bien vrai que u nana nin cogo la ne ka parti ma don nin ta ma don nin yɛrɛ ta ma don an ka sɔn mais an k'a lajɛ anw de ka avenir bɛ sini ni militaire minnu filɛ nin n'u nana u nana ka na ko dafa de n'olu tun ma na o waati aa n m'a fɔ martyr fila tun bɛ ye mali la parce que su caman tun bɛ bɔ olu de tun ye jamanakuntigi nagakɔrɔmɔgɔ ye e ka na ko i bɛna ne nagakɔrɔmɔgɔ minɛ aa kisɛ bɛ ci dɛ mais u kɛra mɔgɔ hakilimaw ye u ye jamanadenw faamu u ko a tɛ se o ma anw yɛrɛ b'a kɔɲɔmuso sɛnsɛn ka na ka n'a di aw ma an bɛna a lasago a tɛ faga a tɛ taa bila yɔrɔ jugu la a b'a ka dumuni sɔrɔ a b'a ka fɛn bɛɛ sɔrɔ a n'a ka gouvernement bɛɛ bɛ wuli a kɛra ten de ye o. n'i ye ko yɛrɛ taacogo i b'a kɛ ko n'a fɔ fɛn min a bɛ kɔmi mɔgɔ minnu kumana ɲɔgɔn su fɛ su dugu mana jɛ a ye na nɔfɛ ka taa ka ala kɛ n da diɲɛ kɔnɔ ma deli ka nin ɲɔgɔnna coup d'état ye diɲɛ kɔnɔ donc bɛnkan don a ɲɔgɔnna a kɛra sababu ye vraiment ne yɛrɛ kɔni n sɔnna population ye olu minnu ye ko olu minnu tun y'a mankancilaw ye ni o bɔra olu la u y'a faamu ka to sɔrɔsi ninnu kɔ u ka hakililaw la mais hakilila yɛrɛ laban nana kɛ mun ye bi an bɛ don min na komi bi mali kɛlɛ ye n tɛna n da don yɔrɔ la fɔlɔ mais mali kɛlɛ ye hakilila kɛlɛ de ye quoi adamadenw ni de banna ɲɔgɔn na bbc adamadenw ni de banna ɲɔgɔn na ne ni min sigilen filɛ ɲɔgɔn kɔrɔ bi hali n'anw tɛ parti kelen N'anw bɛ tasuma de da ɲɔgɔn tɛgɛ la politigimɔgɔ filɛ mɔgɔ politigimɔgɔ filɛ mɔgɔlankolon non n'i yɛrɛ y'i kɛ mɔgɔlankolon mɔgɔ min ye maalankolon ye politigi kɔnɔ depuis yann'a ka don politigi la maalankolon de don sinon politigi tɛ mɔgɔlankolon politigi ye jama lajɛ de maa o maa bɛ jama lajɛ jama de dalen b'a la ni jama dalen t'a la a tɛ se ka jama lajɛ donc o de kama ne b'a fɔ politigimɔgɔw ma jɔ u jɔyɔrɔ la sinon an filɛ gɛlɛya min kɔnɔ sisan tun t'an sɔrɔ a gɛlɛya kɔnɔ olu de tun kɛ médiateur ye donc n'o tun dɔnna population bɛ sɔn u ye aa tiɲɛ yɛrɛ la ko politigimɔgɔ minnu bɛ yen n'olu tun m'an ka nafolo dun k'a buruja vraiment olu yɛrɛ de sina ka hakilila ɲɛnama sɔrɔ ka se ka mali bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ ka taa médiation kɛ pour que jamana ka tun b'a fɛ ko médiation kɛ cogo jumɛn na

ka tila k'a jira ko wɛ nin de bɛ yen ɔ ninnu de ye kɛlɛ kɛ nin non mɔgɔ caman ye kɛlɛ kɛ musa tilew la mɔgɔ ma kɛlɛ kɛ wa Modibo ka temps kɔnɔ mɔgɔ ma kɛlɛ kɛ wa ne ye kɛlɛ kɛ e ka kan ka sara ne nin de ye kɛlɛ kɛ ni jamana mago b'i la jamana b'i ta mais kana kɛlɛ kɛ nata nɔfɛ jɔyɔrɔ nɔfɛ quoi c'est ça bon M5 juguya bɛ parti politique n'i bɛ deuxième force ɲini bi Mali kɔnɔ i b'a fɔ ko M5 or les gens ont très mal compris M5 filɛ nin ne b'a la ne y'a kɛ kɛ ne bɛ tun bɛ M5 kɔnɔ fa dan fo dɔw b'a fɔ ma h e ka président bɛ gouvernement kɔnɔ IBK ka gouvernement kɔnɔ il est ministre des affaires étrangères e bɛ se ka t'o contre n ko n bɛ taa contre la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ parti de kɔnɔ mais jamana ko n'o nana ne bɛ parti ko bila ka taa jamana ko nɔfɛ ne y'o kɛ segu yan ka mouvement k'a contre la a ye n weele ka maa ci ma ka kuma bɛɛ fɔ n ko n tɛ n'a bɛ bɛn démission n bɛ démissionner nin ye jamana ko de ɛ n'a ma ɲɛ o ko bɛ kɛ ne hakili la adamadenw kan ka wale bila hakili ɲɛma mais o tɛ parti politigiw y'a jate jira k'a fɔ bɛɛ olu fana ka jijukɔrɔ baara ninnu jijukɔrɔ baara in n tɛ se k'a fɔ k'a fɔ kojugu don quoi kuma y'a ka rôle min kɛ olu m'o jouer komi se ka kɛ cogo jumɛn na walasa ka kɛ média médiateur olu tun bɛ se ka bɛn o mais gɛlɛya fan fɔlɔ bɔra autorité yɛrɛ de la parce que an ka jamana ɲɛmaa olu kɛlen ka sanfɛla sɔrɔ olu ɲinɛn'u dala kumaw kɔ olu y'a kɛ n ka videomani sara waa bi naani kalo la n k'u sara waa bi wɔɔrɔ kalo la u ka karisa bɔ buruja maa minnu yɛrɛ tɛ maa ko da la e ka taa ka taa olu ka sara jɔ a n'i sigi k'o lajɛ ko jugu de don quoi mali kɔnɔ e m'a ye hali komi bɛɛ tɛ se a kuma la sɔntɛ n'i y'a kuma sɔrɔ bi i kɛra videomani ye sini i bɛ don mɔbili kɔnɔ fo i ka se baneni ɲuman na i ka se faneni ɲuman na o y'an ka jamana danbe ye wa c'est à dire la loi existe au Mali mais on n'applique pas la justice ne fait pas son travail non du tout du tout je dis à haute voix La justice ne fait pas son travail. Justice t'a ka baara kɛ o. Ɛ nin bɛ faneni kɛ nin bɛ baneni kɛ nin b'o lamɛn téléphone na a ɲɛ b'a image la a bilalen don diɲɛ ɲɛ b'a la. Pourtant a tɛ pourtant u bɛ ka banenikɛlaw ni fanɛ banenikɛlaw i bɛ don bi sini i bɛ taga bɔ i bɛ i bɛ don bi i bɛ t'i da kaso la dɔw yɛrɛ bɛ ka baneni kɛ u ka se ka taa jɔ kaso yɛrɛ ka dumuni kɛ k'u kɔgɔ ka bɔ ka tila ka nafolo sɔrɔ o mɔgɔw bɛɛ bɛ yen c'est à dire maa min ye danbe bɛ maa min na e tɛ se k'i yɛrɛ bila i ba ɲɔgɔn burujali la i mɔgɔ ɲɔgɔn burujali la ka sɔn jugu fɔ a la sɔn min t'a la waati b'an kɔ mais halisa ne ma jaabi sɔrɔ ne ko u tun b'a kɛ e ye politisiyɛn i bolo sin de ma k'olu bon u tun b'a kɛ cogo min u tun kan ka kɛ cogoya min na don min n'a fɔra ko politisiyɛnw bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ k'u ka n'a fɔra ni ko mali politisiyɛn bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ CICB la bi ko an bɛna na ka na ko dɔ planifier bɛɛ ka sɔrɔ b'a la i bɛ hali association taatɔ ye i bɛ hali u taatɔla ye mais a ka bɔ da leader de da mali politisiyɛn min bɛ yen bi n'olu bɛ jama n'o bɛ jamana diriger n'o bɛ se ka o kumakan ni mɔgɔ bɛ boli ka n'o la i bɛ taa sɔrɔ a fɛn o fɛn bɛ yen bi i y'a faamuya ba donc o tun ka wele ka na fara ɲɔgɔn kan u tun y'a kɛ kuma kun kɔrɔ la han c'est ça o tun ka wele ka na fɔlɔ u bɛɛ bɛ wele ka na an ka se ka réunion kɛ karimasina ka siège tɛ mais an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ CICB la n'i y'a appel lancer ceux qui sont intéressés viennent ceux qui ne sont pas intéressés ils restent n'u nana sa baara jumɛn n'u nana an bɛ ɲɔgɔn consulter de ye ayiwa a ka di bi an filɛ waati min kɔnɔ anw bɛɛ lajɛlen n'i y'a ye anw bɛ anw ye politikimɔgɔ politikimɔgɔ tɛ dɔwɛrɛ ye ko jɔyɔrɔ ɲinin aa anw dun tɛ se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ ka ninnu to a la dɛ an tɛ fɛɛrɛ ɲini ka mɔgɔ ninnu dɛmɛ pour que u ka se ka bɔ nin kɔnɔ n'u bɔra nin kɔnɔ anw de bɛ na parce que sɔrɔdasi ninnu tɛna to a la n'u bɔra yen anw de bɛ na donc solution jumɛn bɛ se ka kɛ rapidement plus vraiment possible pour que anw ka se ka na fanga la. an kan k'u dɛmɛ de au lieu que an k'u to yen n'an y'u to yen u m'a fɔ u bɛ se yan u bɛ bɔ a kalama jamana bɛ firi ni jamana firila a bɛ kɛ de la donc o tun bɛ o fɛɛrɛ tigɛ o fɛɛrɛ de tun kan ka sɔrɔ ka wuli ka se yɔrɔ jumɛn na olu ɲɛmɔgɔ ma ou bien CEDEAO yɛrɛ ma directement o bɛ n'a ka d'u ye u bɛ taa kuma ni autorités ye ayiwa ko kɔni bɛ nin cogo la ko in dankan gɛlɛyalen don a ka d'an ye anw ka médiation kɛ n'a ka d'u ye fana u bɛ se ka CEDEAO wele k'a f'u ye tiɲɛ yɛrɛ la jamana yɛrɛ fanba population ko k'u bɛɛ bɛ mɔgɔ ninnu kɔ an k'a lajɛ anw yɛrɛ politiki mɔgɔ anw bɛɛ b'u kɔ an ka ko in sɛmɛ o aw bɛ durée min kɔ a ye nin durée in aw ka dɔ bɔ ninnu ka dɔ don an ka sabali anw yɛrɛ jɛnna n'a ye anw yɛrɛ minnu ye politiki mɔgɔw k'an ka sira di anw minnu ma anw jɛnna n'a ye ni san saba de don an jɛnna n'a ye ni san naani de don an jɛnna n'a ye sinon kulu dɔ sigilen don ko euh, cadre de concertation pour une transition réussie ee réussie c'est c'est des associations ne hakili la olu kun kan ka olu kun y'o baara in sira de ko o stratégie i y'a fɔ cogo min na mhm. u ka ninnu dɛmɛ mhm. transition in ka ɲɛ olu bɛ se ka na cogo min na hakili la ninnu ka tɔgɔ in b'o de ko fɔ c'est ça une transition réussie

gɛlɛya ye mun ye min y'an yɛrɛ ka gouvernement ɲɛmaa ye ale ye politiciens fara ka fili ko ninnu man ɲi an ka ninnu bila kɛrɛfɛ n'an bɛ ninnu bila kɛrɛfɛ an tɛ tagama u bɛ ŋɔni de kari an ɲɛ sira la or c'est le contraire e yɛrɛ ye politiki mɔgɔ ye i ye min kɛ politiki la i b'a dɔn i ɲɔgɔnna caman de bɛ yen minnu tɛmɛna wa i ɲɔgɔnna caman fana bɛ fɔ i kɔ

ka sɛki umaru sisɔkɔ lajɛ ka umaru mariko lajɛ ka jigiba keyita PPR lajɛ o n'a ɲɔgɔnna caman umaru mariko o n'a ɲɔgɔnna caman n'i y'i sigi k'a lajɛ k'a fɔ olu bɛɛ lajɛlen de wulila ani kajatu si kajatu so olu bɛɛ lajɛlen wulila ko yɛlɛma ka kɛ yɛlɛma kɛra mais a fɔra ko ka choix de kɛ ko ka mɔgɔ di a ko kulu nin tɔgɔ la n'o ye M5 ye M5 bon ni M5 ye M5 tɛ parti politique ye association tɛ kulu dɔ de fara ɲɔgɔn kan ka hakilila dɔ ta le 5 juin an bɛ bɔ nin don in a tɔgɔ dar'o la kulu minnu b'a la commerçants b'a la ɛ maçons b'a la économistes b'a la bɛɛ lajɛlen maa o maa tun bɛ ka k'i ka i ka fɛn revendiquer o bɛɛ tun b'a la mais depuis laɲini sɔrɔla k'a fɔ ko président minɛna bɛɛ seginna so. wa dɔw tun y'a jira k'a fɔ ko M5 ka to sunɔgɔlen kulu ye min bɛ sunɔgɔ la. Donc ni kow wulila i n'a fɔ nin n'a ɲɔgɔnnaw a ka kunun ka i ɲɛsin o ko ma dɔw tun y'o hakilila dɔw tun y'o hakilila in fɔ c'était ça la solution M5 eh, Kawu Jim ni mɔgɔw y'a ka kuma kɛ kɔnɔsi tɔmɔkan ye kɔnɔsi tɔmɔkan tɛ dɛ a ye tiɲɛ de fɔ depuis don min IBK kun minɛna ni foli dira mɔgɔw ma fɔ ko M5 ko banna M5 ko banna officiellement dɔw bɔra o de kan ka kɛ u ka sɛbɛn kɛ ka bila k'a fɔ ko nin olu ta kɛra kuncɛ mais dɔw de nana ka n'a ka parti politique ye sisan olu yɛrɛ y'u ka tɔn yɛrɛ bila siɲɛ kelen ko ne ye M5 ta ye mais nin tɛ kabako ye wa e tɛ tɔn yɛrɛ tɔgɔ mɛn bilen ko M5 ta a yɛrɛ bɛ politique min tɔn min na ko ayi ko ne ye M5 ta ye mais munna M5 ye parti de ye dɔw ka fierté kɛ m'o ye bi o tuma lutte de bɛ kɛ n'o ye bon nin bɛna kɛ o de kama Mali kɔnɔ quoi ne ko n ko jamana in kɔnɔ sariya tɛ yen quoi n'i y'i sigi k'a lajɛ hali ni président wɛrɛ k'a bɛ na u bɛna n'a dɔn ni M5 si le M5 existe ou pas a bɛ dɔn élection tɛmɛnen de kɔfɛ dɔ bɛ n'i jɔ ko wayi a ye nin ta ministre dɔ ta M5 la on verra E tɛ yen tɛ yen ka tɔn ne kɔni b'a la ne b'a la ne b'a la fo ne ɲɔgɔn caman b'a la mɛ an bɛɛ ye tɔn dɔ de ɲɛmɔgɔ ye n'a fɔra

Ma datugu kuma na e bɛ se ka mun fɔ mali yɛrɛ bilama na e ka solution ye jumɛn bon n'i ye n ɲininka o la o ka di n ye bon bi mali yɛrɛ bilama ne bɛ basigi de ɲini mali bilama ne bɛ basigi de ɲini mali parce que mali ye an tɛna jamana si sɔrɔ komi mali mali de ye an bɛɛ lajɛlen ka an bɛɛ lajɛlen ka patrimoine il faut qu'an ka ale de minɛ juguya ninnu ka dabila bɛnsɛnkɔniya ninnu ka dabila an ka ɲɔgɔn kɔrɔmatigɛw dabila an ka kɛ kelen ye min bɛ se min na o ka bila ye n' anw kɛra kelen ka souder e m'a ye bamanan b'a fɔ ntalen na ko ni kogo cira basa bɛ don n'a ma ci a tɛ se ka don dɛ bon donc n'i y'a ye bi gɛlɛya fɛn o fɛn bɛ anw kan bɛnbaliyanin min b'an ni ɲɔgɔn cɛ don

o ye jakusa ye parce que olu bɛ layidu dɔw ta u t'a dafa donc e ye dɔ layidu ta dɔ i m'a dafa n'i k'i bɛ segin ka na nɔfɛ dɔwɛrɛ i bɛ t'a sɔrɔ a kumunen sigilen don hali n'e ka kuma dɔ fɔra dɔrɔn bi bi n'an ko an bɛ kuma sen o sen he a tɛ taa ka bɔ politique mɔgɔ tɛ an t'a fɛ k'aw ye yɛrɛ an b'a fɛ k'aw aw bɛɛ faga nous sommes des citoyens comme vous an bɛɛ ye kelen de ye an bɛɛ de ye jamanaden ye e bɛ se ka dɔ faga dɔ kama cogo di donc i ni maa min ka idée tɛ taa donc a bɛ fɛn ɲɔgɔn ma mais ne hakili la yafa ɲɔgɔn ma de ka ɲi bi n'an farala ɲɔgɔn kan ka armée soutenir comme d'habitude an b'a la kɔrɔlen cogoya min na mais sanjikɔrɔ wɔsi tɛ dɔn quoi n'i ko i kumana dɔrɔn ee nin ye politique ma hali ne nin ko a b'a da la ko a bɛ armée dɛmɛ tiɲɛ tɛ bo de ye kojugu ye e tɛ se ka mɔgɔ kɔnɔ ko dɔn k'a sɔrɔ a ma fɛn b'a kɔnɔ merci traoré an b'i fo i nana an ka wele lamɛn a diyara an ye an b'a fɔ ala k'an bɛn a ɲɔgɔn wɛrɛ ma inshallah nin diyara n ye kosɛbɛ n bɛ segu bɛɛ lajɛlen fo aw tɔgɔ la vraiment n balimakɛ ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ vraiment